Tá fáilte romhat isteach chuig an dara clár de chuid na sraithe seo Deiseanna Duitse. Is mise Derek O'Brien, Riarthóir Acadúil le Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr, agus is mise a bheidh ag cur na gceisteanna ar aoi an oíche anocht, Susan Folan, Saor-Ateangaire in Institiúidí an Aontais Eorpaigh. So tá míle fáilte romhat, a Susan. So, an sprioc atá leis na cláracha seo ná an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge agus daoine a spreagadh le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. So, i ngach clár, beidh mé féin nó mo chomhghleacaí Éamon Ó Dónaill ag labhairt le daoine atá ag obair i bpoist ina bhfuil an bhéim ar an teanga scríofa agus ar chruinneas gramadaí agus tá súil agam, go n-éireoidh linn léargas a thabhairt ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil dóibhsean a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu. Mar sin, tá mé an-bhuíoch díot, a Susan, as a bheith ar fáil dúinn tráthnóna. Tá mé an-sásta a bheith anseo. So, ar dtús, ar mhiste leat cur síos a thabhairt dúinn ar do phost féin? Cé mhéad bliana atá tú ag obair mar ateangaire comhdhála agus céard go díreach a dhéanann tú agus tú i mbun na hoibre sin? Sea, tá sé sin rúnda. Nílim ach magadh. Thosaigh mé sa jab nuair a ghlac siad leis an nGaeilge mar theanga oifigiúil de chuid na n-institiúidí i 2007, ach bhí traenáil le déanamh roimhe sin. Mar a tharla, bhain mé céim amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i 2005. cúig, yeah, in dhá mhíle is a cúig agus ní raibh 's a'm céard a bhí uaim ag an am agus thug mé faoi MA sa Nua-Ghaeilge ag an am mar gur thaitnigh an teanga liom agus d'fhág mé mo chuid Fraincise ar leathtaobh ar feadh píosa ach ansin agus mé i mbun na máistreachta chonaic mé fógra san Irish Times go raibh institiúidí an Aontais ag cuardú daoine le scileanna teanga. Anois ag an am ní raibh mórán de thaithí a'm ar an ngairm, bhí cloiste a'm faoi ateangairí ach ghlac mé leis ó tharla nach raibh a'm ach Béarla agus Fraincis mar theangacha idirnáisiúnta nach mbeadh suim ag daoine sa nGaeilge agus níor rith sé liom go mbeadh deis mar sin ar fáil dhom. Bíonn trí theanga ag teastáil go ginearálta mura bhfuil tú go hiomlán líofa sa dara teanga agus bíodh go bhfuil Fraincis líofa a'm, b'fhearr le daoine a ghoil ag éisteacht le daoine eile seachas mo chuid Fraincise. Nuair a chonaic mé an fógra sin, thuig mé ansin go raibh traenáil ag teastáil leis an jab a dhéanamh agus, aisteach go leor, cuireadh go Ollscoil Westminster i Londain muid. D'éirigh go maith linn san agallamh, is dócha, agus cuireadh traenáil bliana orainn ansin, agus chuaigh cuid againn ar aghaidh ansin ag institiúidí an AE, mar atá ráite agat, ag obair leis an gCoimisiún, leis an bParlaimint, leis na cúirteanna, Comhairle na nAirí. Nuair a fhaigheann tú an cáilíocht sin, mar shaor-ateangaire tá tú in ann dul ag obair le haon institiúid agus bíonn deis agam ansin dul ag obair leis na trí theanga sna hinstitiúidí sin chugainn. Agus an traenáil sin a luaigh tú in Westminster an bhliain sin, céard a bhí i gceist leis an traenáil sin? Nach aisteach gur cuireadh lucht na Gaeilge go hOllscoil Westminster agus an traenáil sin a dhéanamh. Bhí an bliain sin deacair, fíorshuimiúil go deo ach deacair agus bhí sé an-éagsúil freisin mar nach raibh ranganna praicticiúla mar sin agam san ollscoil roimhe sin. Bhí ranganna teanga ann cinnte ach ní raibh an oiread de bhéim ar obair phraicticiúil D'fhéadfá na ranganna a bhí againn i Westminster a chur i gcomparáid le ranganna ceoil, mar shampla, dá mbeifeá-sa ag foghlaim conas uirlis a sheinm, nó ranganna tiomána, mar shampla. Is gá cleachtadh a dhéanamh ar an ngairm le feabhas a chur ar na scileanna agus b'in a bhí ann, obair phraicticiúil don bhliain. So ní raibh tú mar a dhéanfá ag scríobh aistí ná tada mar sin? Ach bhí tú ag iarraidh cos a choinneáil le cúrsaí reatha, dá mbeadh laigeacht éigin i do chuid eolais ar chúrsaí staire nó eacnamaíochta nó eolaíochta, ó tharla go bhfuil tú in ainm is a bheith ábalta ionadaíocht a dhéanamh ar shaineolaithe. Is gá go mbeadh eolas agat ar réimse leathan rudaí so bíonn tú ag iarraidh cos a choinneáil leis na rudaí sin agus ansin obair phraicticiúil a dhéanamh le gur féidir feabhas a chur ar an dá phríomhscil ateangaireachta, sin ateangaireacht leantach, éisteann tú leis an té atá ag caint agus tógann tú nótaí agus foghlaimíonn tú cén chaoi leis na nótaí a bhreacadh go sciobtha. agus ansin tugann tú uait an píosa cainte ag an deireadh so fanann tú ansin go dtí deireadh na hóráide. D'fhéadfadh sé bheith idir dhá agus b'fhéidir fiú amháin deich nóiméad ar fhad agus tá tú ag iarraidh arís cos a choinneáil leis an té atá ag caint le gur féidir leat an scéal céanna a thabhairt sa teanga eile ag an deireadh, a bhuíochas do na nótaí atá scríofa agat. nó ateangaireacht chomhuaineach, agus sin an ceann ina n-úsáidtear gléas mar seo agus atá feicthe ag daoine, is dócha, sa scannán sin le Nicole Kidman, nó b'fhéidir in áiteanna eile. Agus céard iad na deacrachtaí a d'fhéadfadh teacht chun cinn agus tú ag obair Cliseann focla ort anois is arís, nó anois is arís d'fhéadfadh go mbeadh cainteoir nach bhfuil róshoiléir agat, nó atá ag caint go han-sciopthaí ar fad. Go hiondúil ní bheirtear ort leis an ábhar mar go mbíonn tú in ann réamhullmhúchán a dhéanamh, ach fiú dá mbeadh tú ag dul isteach i gcruinniú, Agus tú ar an eolas go bhfuil siad ag goil tarracóirí a phlé. Beidh réamhullmhúchán déanta ad agus ní hé gur saineolaí mise ar tharracóirí, ach bheadh na focla am agus mé réidh leis an obair a dhéanamh ach gach seans ansin go luafadh duine eicínt ag tús óráide an scór i gcluiche sacair an oíche aréir. Agus muna bhfuil tú théis breathnú ar an gcluiche sin, nó mura bhfuil taithí agat ar na foirne sacair a bhí ag imirt tráthnóna aréir, seans go mbuailfeadh rud eicínt mar sin bob ort. Ach ní hiondúil go dtarlaíonn sé sin go rómhinic. Well is maith an rud é sin a chloisteáil. Dála an scéil, d'aon duine atá díreach tagtha isteach, tá tú ag féachaint ar Deiseanna Duitse ar Facebook Live. Is mise Derek O'Brien agus sí Susan Folan, saor-ateangaire in institiúidí an Aontais Eorpaigh, aoi na seachtaine seo. Agus má tá ceisteanna agat do Susan, ná bíodh drogall ort iad a chur sa bhosca thíos agus déanfaimid iad a fhreagairt ag deireadh an agallaimh. So, Susan, tá tú féin bainteach leis an gcúrsa san ateangaireacht chomhdhála in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. So, ar mhiste leat cur síos a thabhairt dúinn ar an gclár áirid sin? Cinnte. Bhuel, séard a tharla, mar a dúirt mé, nuair a thosaigh mise amach, cuireadh go Ollscoil Westminster mise agus cúigear eile le Gaeilge. Bhí fiche seacht ar an gcúrsa sin, le meascán de theangacha, ach cúigear le Gaeilge agus ar a laghad teanga amháin eile. i mo chás féin, Fraincis. Agus rinneadh é sin ina dhiaidh sin, an bhliain ina dhiaidh sin freisin agus muid díreach ag tosaí amach ar an obair ateangaireachta leis na hinstitiúidí. Agus shocraigh mise ansin go mbeadh sé go deas dá mbeadh cúrsa ar fáil in Éirinn le go dtuigfeadh muintir na hÉireann an seod atá acu i ndáiríre, sa teanga seo, sa nGaeilge. Ní dóigh liom go mbreathnaíonn go leor leor daoine in Éirinn orthu féin mar dhaoine dátheangach, más Gaeilge agus Béarla atá acu. Agus déanann siad seó mór de dhaoine eile má tá, abair, Fraincis agus Béarla acu. Agus ní ritheann sé leo go bhfuil an rud ceannann céanna á dhéanamh acu féin. mar go bhfuil Gaeilge acu sa mbaile, go bhfuil sé acu ón gcliabhán agus ní fheiceann siad na deiseanna atá ar fáil dhóibh ó tharla gur daoine dátheangacha iad nach mór ón gcliabhán freisin. Agus níl 'fhios a'm an mbíonn drogall ar dhaoine ansin an tríú agus an ceathrú teanga a fhoghlaim nó. An é nach dtuigeann daoine áirithe go bhfuil an bua sin acu cheana féin, go bhfuil siad go maith le teangacha? So, thug mé faoin gcúrsa a bhunú i nGaillimh. Ar dtús báire, is ar an gCeathrú Rua a bhí muid. Bhí Gaeilge, Béarla agus Fraincis ar an gcúrsa sin, na teangacha atá a'm, ach beidh daoine sásta a chloisteáil nach ag éisteacht liomsa i bhFraincis atá siad, agus iad le goil ag obair le Macron amach anseo. Bíonn cainteoir dúchais Fraincise ansin go na rangannaí sin anois is ateangaire le Fraincis ó dhúchas atá ag obair leis na mic léinn. Ina dhiaidh sin chuir muid tuilleadh teangacha ar fáil agus bhog muid go príomhchampas na hollscoile anseo i nGaillimh mar go raibh rochtain níos éasca ag na hateangairí proifisiúnta atá ag obair ar an gcúrsa ar chathair na Gaillimhe. Ruainnín beag níos éasca ná teacht ar an gCeathrú Rua mar go mbíonn orthu taisteal chun na rangannaí a dhéanamh. Agus anois tá Gaeilge, Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis, sin é, is dócha, i mbliana, ar an gcúrsa. Tá féidearthachtaí ann freisin tuilleadh teangacha a chur ar fáil ach iad a bheith ag na hiarrthóirí agus iad a bheith go maith. Bíonn mic léinn ag teacht chugainn ó fud fad na cruinne. So, beidh daoine sa rang le Spáinnis ó dhúchas, mar shampla, ach do dhaoine le Gaeilge atá ag éisteacht linn anseo, ní mór go mbeadh siad ar an eolas go mbíonn tú ag obair i dtreo do mháthairtheanga amháin. Mar sin, mura bhfuil Gaeilge a'd ón gcliabhán, nó mura bhfuil tú go hiomlán Líofa, tá deiseanna fós ann duit dul ó Ghaeilge agus ó teanga eicínt eile i dtreo an Bhéarla. So, ní mór go mbeadh tuiscint iomlán a'd ar an teanga eile, ach labhrann tú do mháthairtheanga, nó má tá tú an-an-láidir go deo, má tá fiche bliain caite a'd sa Fhrainc, bhuel ansin, seans go mbeadh tú sách muiníneach le Fraincis a úsáid freisin. Cinnte. Agus do dhaoine a bhainfeadh cáilíocht amach, an bhfuil mórán deiseanna fostaíochta ann faoi láthair d'ateangairí a bhfuil Gaeilge acu? Tá, tá. Tá cúpla deis nua freisin tagtha ar an bhfód. So, is saor-ateangaire mise agus séard a chiallaíonn sé sin ná go mbím ag obair leis na hinstitiúidí ar fad san AE, ag brath ar an obair atá ar fáil. Agus tá cuid againn ann, agus ó tharla go bhfuil muid ag obair le Gaeilge sna hinstitiúidí ó bhí 2000 is a seacht ann, tá daoine théis teacht isteach sa ngairm agus imeacht uaidh arís, agus ar an ar an mbunús sin, chuile bhliain, bíonn comórtas ann go shaorateangairí. Agallamh is ea é, i ndáiríre, ach tá siad ag iarraidh tástáil a dhéanamh ar na scileanna atá agat. So déantar tástáil ar na scileanna sin. agus tugtar comórtas air. Agus tagann d'ainm ar liosta ansin agus déantar thú a earcú ansin bunaithe ar an obair a bhíonns ar fáil agus buíochas le Dia níl éinne ann díomhaoin. So bíonn tú ag taisteal ansin sall is anall, tá cuid de na saorateangairí le Gaeilge lonnaithe i bPáras, i Londain, táimse anseo i nGaillimh, tá daoine eile i mBleá Cliath. Agus ansin tá rogha eile ann go mbeadh go ndéanfá agallamh le ceann de na hinstitiúidí, abair tá iarmhac léinn de chuid an chúrsa ó anuraidh anois ag obair leis an gCoimisiún Eorpach i mBoth an Bhéarla, tá Gaeilge aici freisin, tá Gearmáinis agus tá Fraincis aici. agus tá súil ag an gCoimisiún trí phost eile a fhógairt roimh dheireadh na bliana freisin go daoine le Gaeilge agus ar a laghad teanga amháin eile agus beidh siad ag obair idir both an Bhéarla agus both na Gaeilge sa Choimisiún. Anuas air sin, tá an cás dhá phlé i dTithe an Oireachtais i láthair na huaire go. mbeidh comórtas ann arís roimh dheireadh na bliana le ateangairí le Gaeilge a fhostú. I láthair na huaire siad na haistritheoirí atá ag obair i dTithe an Oireachtais atá i mbun na hoibre ach tá siad ag iarraidh an scéal sin a athrú agus daoine le cáilíocht san ateangaireacht comhdhála a fhostú. Tá neart deiseanna ann. Agus sin go na daoine le Gaeilge agus Béarla amháin. Sin a bheas ag teastáil sa Dáil, mar shampla. Bíonn teanga amháin eile ag teastáil sna hinstitiúidí Eorpacha agus má bhíonn níos mó ná sin ag duine, tá iliomad deiseanna ar fáil ansin le hinstitiúidí eile freisin, leis na Náisiúin Aontaithe, leis an ILO, an WHO, neart acu, NATO. Cinnte. pioc do rogha. Agus seachas sár-scileanna teanga a bheith agat, cé na scileanna eile a bheadh riachtanach i gcás duine a bhíonn ag obair mar ateangaire i gceann de na hinstitiúidí? Go leor rudaí is dócha. Céard eile atá ag teastáil? Scileanna anailíse, cinnte, le gur féidir leat anailís a dhéanamh ar na focla atá in úsáid ag an té atá ag caint agus scéal a bhaint as sin agus meabhair a bhaint dhe nó ciall a bhaint as le go mbeidh tú in ann é sin a mhíniú i gceart don té atá ag éisteacht leatsa. Ní ionann na focla i dteangacha eile. Ní hé go bhfuil tú ag aistriú focal amháin go focal eile, tá tú in ainm is an teachtaireacht atá sna focla sin a aimsiú. So, cabhraíonn scileanna anailíse, mar níor. mhaith liom go mbeadh an iomarca de chúthaile ar éinne gur mhaith leo tabhairt faoin ngairm seo. Cé go mbíonn muid ag obair i mbothanna agus nach mbíonn radharc orainn an t-am ar fad, is dócha go bhfuil fuinneog ar na bothanna, ní mór é sin a mheabhrú do dhaoine uaireanta go bhfuil siad in ann thú a fheiceáil bíodh nach bhfuil tú sa seomra féin. San ateangaireacht leantach, bíonn tú os comhair cách. So, bíonn tú ag breacadh nótaí agus, abair, más slám iriseoirí atá os do chomhair ag cur ceisteanna ar Uachtarán nua an Choimisiúin, Ursula le von der Leyen, ní mór go mbeadh tú sásta ionadaíocht ansin a dhéanamh ar Ursula. Nach mbeadh tú míchompordach agus tú á dhéanamh? Go breá. Mar sin, an mbeadh aon mholtaí agat don té a bheadh ag iarraidh cur lena chumas sa Ghaeilge, go háirithe an duine a bheadh ag iarraidh dul leis an ateangaireacht? Is deacair tumoideachas a bhualadh. I ndáiríre, má tá tú ag iarraidh tuiscint iomlán a bheith agat ar aon teanga, is gá go mbeadh seal caite agat. i gceantar ina labhraítear an teanga go laethúil, agus ní amháin an Ghaeilge ach do na teangacha eile freisin. Tá sé an-deacair tréimhse caite tumtha sa gcultúr a bhualadh. Agus ní hé go bhfuil mé a rá gur gá goil chuig suíomh Gaeltachta len é sin a dhéanamh, tá an Ghaeilge beo in áiteanna i gcathair Bhaile Átha Cliath, i gcathair Bhéal Feirste, lár na cathrach, anseo i nGaillimh, ach is gá go mbeadh tú tumtha sa gcultúr agus sa teanga le gur féidir leat a rá go bhfuil líofacht tuisceana agat ar an teanga sin. Agus ar an ábhar sin tá ceist anseo, cé mhéad bliain a thógann sé, dar leat, máistreacht a fháil ar cheird na hateangaireachta? Ó, ní mheasaim go bhfuil máistreacht ag éinne ar a gceird ariamh. Obair leantach a bhíonn sa gceist agus sin rud amháin a thaitníonns liom faoin ngairm, ná go bhfuil tú i gcónaí ag foghlaim. Níor mhaith liom a bheith críochnaithe ariamh, ag aireachtáil nach bhfuil dul chun cinn dhá dhéanamh a'm. Agus bíonn dul chun cinn dhá dhéanamh a'd, fiú agus tú fostaí. go lánaimseartha in institiúid athraíonn an obair ó lá go lá ach le le máistreacht a fháil ar theanga, chuala mé comhghleacaí sa gCoimisiún a rá an lá faoi dheireadh go mbraitheann sé ar an teanga ach an gnáthrud do dhuine le bua ar leith sna teangacha, dá mbeadh tú tosnú amach gan focal a'd. go dtógfadh sé ar a laghad trí bliana agus neart tumoideachais sa seal sin sa tréimhse sin le máistreacht a fháil ar theanga nó. Cinnte. Bhuel, just díreach d'éinne atá ag breathnú air seo nó a bhreathnóidh air ina dhiaidh seo, má shíleann tú go mbeadh spéis ag duine, a bhfuil aithne agat air san fhíseán seo, is féidir é nó í a chlibeáil sa bhosca thíos Ach táimid tagtha chuig deireadh chlár na seachtaine seo, so go raibh míle, míle maith agat arís, Susan, as a bheith linn don dara clár seo sa tsraith Deiseanna Duitse. Fáilte, fáilte, agus má bhíonn aon cheist sa mbreis ag daoine tiocfaidh siad orm ar Facebook freisin, leathanach proifisiúnta is ea é, so ní hé go mbeidh mé ag breathnú ar phictiúirí éinne. Ach má bhíonn ceist ag éinne is féidir liom, bhuel, déanfaidh mé mo dhícheall ar aon nós iad a fhreagairt, agus tiocfaidh siad orm, Susan Folan, tá sé gearr, Ní gá dom é a litriú agus déanaim mo dhícheall na ceisteanna a fhreagairt, má bhíonn tuilleadh ann. Ar fheabhas ar fad. So sa tríú clár sa tsraith beimid ag díriú ar na deiseanna atá ar fáil d'aistritheoirí in institiúidí an Aontais Eorpaigh, mar sin coinnigh súil ar Facebook, Twitter agus Instagram Ghaelchultúr le sonraí a fháil maidir leis an gclár áirithe sin. Ach go dtí an chéad uair eile, slán tamall.